maka patana abụọ nkụtụkọ nkụtụkọ nye nwere nke kụtụrụ ibe ya ka ndị ugwu northern Nigeria na ndị ndịda southern Nigeria ji nwee nkwekọrịta ndị chịa afọ asatọ ibe ha achịa afọ asatọ ndị ugwu chịa afọ asatọ ndị ndịda achịa afọ asatọ iwu ọchịchị ala anyị nyere ohere mmadụ ịbụ onye isi ala maka afọ anọ o rikata nne afọ asatọ maka otu onye ịchị ugboro naabọ ọ ga-abụkwa maka ya ka prezident Bola Tinubu ji eme anya ka ọ chọrọ ịchịkwu site n'afọ 2027 ọ ga-abụkwa maka ya ka mmadụ dị ka Peter Obi onye mpaghara South East Rotimi Amaechi onye mpaghara South South na Goodluck Jonathan onye mpaghara South South kwa ji kwuo ya na ugo ebere na mgbagbu maka ịchịtọpụ afọ anọ o rubere ndị ndịda Southern Nigeria site n'afọ naabọ na-abịa Ụgba na-agba akịdị asị kpem. Ọ bụ maka Alhaji Atiku Abubakar, onye ugwu na-atụ nkwe akpọ ganịganị n'ụdị na ya ga-azọ ọkwa onyeisiala Naịjirịa n'afọ naabọ na-abịa N'agbanyeghị, ịchị ala anyị abụghị ndị ugwu ka o ruru n'oge ahụ. N'agbanyeghị na ọ zọọla ọkwa onye isi ala Naijiria ugboro isii dakpọchaa na ha ncha, ọtụmasịghị na ngwere nọfee oke n'agụ ọ ghọrọ aghọ Kamgbe iri afọ abụọ na isii gara aga, ala anyị bagidekwara ọchịchị egbe bere ugo bere dịka o si gbasata ndị mpaghara ndịda, Southern Nigeria, mpaghara South West nọzụ n'ọchịchị n'ụdị mere afọ iri na ụma Ma e were afọ asatọ Chief Olusegun Obasanjo chịrị gbakọnyere afọ naabọ na ụma President Bola Tinubu chịalara obodo a, mpaghara South-South chịa afọ ise na ụma site n'aka President Goodluck Jonathan Kedu maka mpaghara South East? Afọ ole ka ha chịalara? Okwu ekwu onwe ya, akara gbasara agidi. Wezụka Peter Obi, ndị Igbo gaara anọ mmadụ mmadụ na-esi mmụọ mmụọ n'ihe banyere ịzọ ọkwa onyeisiala na Naịjirịa. Ọ gịnị tinyeziri ndị Igbo ole na ole n'ibu agha wee megide Igbo site n'ịgba nzube Peter Obi banyere ịzọ ọkwa onyeisiala mgba okpuru gụnyere ma nkatọ sitekwa n'ekwe ekwe na nkwa o kwere maka ịchị naanị afọ anọ onye ụka Peter Obi bụ ụdị ezinụlọ na ikwu na ibe Peter Obi nwere aka ọlụ ya dịka onye ọchịchị na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka ọlụ ya dịka onye oji ego achụ ego aka ọlụ ya dịka onye isi oche maọbụ onye ọrụ nchịkwa ụlọ ego dị iche iche kwesịgara ntụkwasị obi n'uju beresọ ma ehuliela onye sịrị na ya lụsịrị ọlụ oge Peter Obi nọ n'ọkwa ọchịchị ejide ya ụgwọ beresọ na efunuela onye ezumike nka sịrị na eji ya ụgwọ ezumike nka ekwesịrị ịkwụ ya n'oge ọchịchị Peter Obi maọbụ onye ọrụ ngo sịrị na eji ya ụgwọ maọbụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-apụta sị na ihe Peter Obi kwuru na ya nwere naanị otu ụlọ n'Ọnịcha abụghị eziokwu wee rụtụ aka n'ebe ọzọ Obi nwere ụlọ maọbụ o nwere ala maọbụ onye ga-ekwu na Obi na-eri ego mgbụchaje n'ụdị ego ezumike nka ha kamgbe ọ hapụrụ ọkwa dịka onye chịrị Anambra steeti na ya ma aka ekpe na nka O nweela na mba ụwa ndị isi ala chịrị otu ugboro afọ anọ were obi ọcha ghara ịzọ nke ugboro naabọ. Ndị dịka James Polk, Lyndon Johnson nakwa Joe Biden ha bụcha ndị Amerịka. Nwa amadị dịka Nelson Mandela onye Saụt Afrịka. Ọ bụghị n'ọkwa ọchịchị afọ kwuru afọ bụ isiokwu maka na nke ahụ na-akpata mgbe mgbe na-ebekpu ọhịa. Ihe ka mkpa bụ a hụ ebe dimkpa tara akị n'ọkwa ọchịchị ichere akị ekposara n'ime oge ọ nọrọ n'ọkwa ọchịchị ma o toro ogo ma ọ dị mkpụmkpụ ozi ugo n'imurimu ka esi ama imerime akwa ọkụkọ ga-abụ oke na-esite n'eju mmadụ anaghị abụ nwata na n'osogbue